tani mọ nke bụ host ebe a maka na ọ be gị ka a nọ ee ma nke bụ chairman eh, ọgbụ ee eh, chairman Umuatuolu nọkwu ya eh. chairman mgbede na ya so n'Ivite Umueri niile zuru oke ebe a ee biko kee ive ị nwere ike ikwu maka ive e melu taa ee enwere ike ikwu bụ nke bụ mbido hmm. ana m um, ayọ chineke n'ebe chineke kwurusi wee bịa n'udo na ọṅụ wee mee ebe enwe n'obi anwụlị enwere nghọta azụzụ abịa chineke abịa chineke kede ọ na nke mbido na ọzọ ya eme ya na be anyị Ivite Umueri na-amaka ile nke enwe na-eme ebe a na-ebelivuru m na nke e me na be anyị Ivite Umueri maka nke mere na ikenga na nke mere n'otu maka na ọ bụrụ anyị mara igbo na akpara akpa gboo n'oge ọka kara ụdị nwa mara ma ezi chineke ọ dị mma ka chineke anyị na ka ọ bụrụ example na echi nezi aka anya ma arọ ọzọ anyị fe na ojuju karịa ka pụta dị nwa ọ ka chineke blessie gị gbara akụrụ na-etie ụlọ dị iwe taa daga adịle gị

na ndụ ana mụ onwe m na-ewutu na-esi ya taa na obi bụ mụ taa anwụrị na nwere ndị mụ arọ ndị na-egwudere ozi ya mgbe a na-eme ya anyị gwudere mgbe ọ bụla obere ka ọ na mana kịta na nwere ndị na-egwude ozi ezi izi ma na-enwechetewe azụ na-egwude o gosiri na omenala Igbo agbachetewe azụ ọ bụzi mgbe anyị na-asị ebe na-eme omenelu na nke bụ omenala Igbo ka anyị na-eme n'obodo Umueri na bụrụ Ivite Umueri bụ Ọgbụ Umueri anyị nọ taa ya so n'obi bụ obi bụ mụ taa anwụrị na mụ ji otu aka ahụ na-ekele Ivite Umueri general na-ekele chairman bụ abụ egbu dọkịta egbu dọkịta echi wee na- na-ekelekwa our PG bụ Johnny Metchie sị na ọ dịrọ easy wa jisi ike ya sị onye nwanyị ma abụ na ọ dịrọ easy na ọ ka e ji eme ka ọ dị. Daalụ. wee mere ka ọ mere ka mmadụ Daalụ rinne. Daalụ.

mbe wee na-agbaziri nwa eneke ọtụrụkpọ mbụba nwa eneke ọtụrụkpọ wee na-abazi to eh, nkịta wee na-abazi nkịta atagbuo nwa eneke ọtụrụkpọ kpụsịala ya na-aga na akpụsịala ya na-aga ma nwunye ya nkịta nọ n'ụlọ na-akwa akwa sị na nkịta jebere ọgụ be be nwa eneke ọtụrụkpọ karịsịrị anụ niile dị n'obodo ụwa ma di ya ọ ya-anatazikwa ya ka ebeziri ebe mbe na-agbaziri ya mgbe ọ na-erutezi na be nkịta mbe wee gụbakwa egwu nụ ọzọ nwa eneke ọtụrụkpọ nwa eneke ọtụrụkpọ mbọsị anyị ga-agba mbọsị anyị ga-agba onye nwude nwanne ihe ya kwakọlibu ihe na ọ na-agụzi egwu nụ nwunye nkịta wee gbata n'ezi gbatazie n'ezi na-eri ahụ ọ nọ na-akwa akwa ọ gbatazie n'ezi nezie anya

wee golibezie ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile nọ n'obodo idu wee sị nwa eneke ọtụrụkpọ na-eme anyị ive a ka ọ bụ nkịta taa na alụ ụmụ anụmanụ niile ndị ọzọ wee weziere ọsọ wee mee gịnị wee gbapue n'ime ọvịa si ibe nwa eneke ọtụrụkpọ nkịta tagburu nwa eneke ọtụrụkpọ ma ọ ya kwekwekwa na nkịta omume wee rara nkịta obodo wee mee gịnị wee gbapue n'ime ọvịa bụziala anụ ọvịa na nkịta eme gịnị bụrụ anụ ụlọ kedu unu ghọta n'akọ m ee daalụ na daalụ daalụ na ee ee, ọ, egwu ọnwa igbo niile ee ivite ụmụeri ebe anyị nọ bụ na ama ụmụ ayọ ee na ọgbụ ivite ụmụeri

ee ana m a-like ive obodo ive obodo na-atọ m ụtọ rinne especially ụmụaka anyị na-ene anya mụ na va maju ive ụmụ arọ na-atọ m ụtọ because na ụmụ arọ ka m ji eje mụ na va na-anọkọlị obere oge na mma mma eke kwebe biskit maka mụ ma na ọ ife na-adị va mma and ife na-adịkwa mụwa mma bụ ịnọkọ with ụmụ arọ because ụmụaka bụ enyi Jizọs ụmụaka ụmụaka ngwa daalụnụ ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem bye